Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu maka ịgagharị n'ogbe wee jụọ ọha na eze ebumnobi ha na otu ha si wee na-akwadebe maka emume ekeresimesi. Ya bụ njem ka anyị ka nọ n'ime ya. Ụmụnne m, ngwa soro soronụ anyị na-ele ihe nkiri a. Uhuruchi ọma nna anyị ukwu. Daalụ. Olee aha a na-etu gị? Afa m kalịkwara akalị o. Afa m mekwara nkalị. nke mbụ na afa m bụ maazị ebel chukwuka ee onye nke e ji onye egwu entertainment wee malụ ma n'ife nkiri onyonyo nke a na-akpọ comedy n'ọnụ oyibo e ji papa nga ọ wee malụ m thank you
Ee, biko n'atụfughị oge, kedu ka i si fụ ahọ a na-abịa na njedebe? O nwere ihe ị nwere ike iwepụ n'ahọ a ma ọ bụ ihe ị gaara ịbụ mmasị gị ka e tinyekwuo n'ahọ a na-abịa na njedebe?
Ee, ife m ga-ekwu bụ na ahọ a na-abịa na njedebe to me ahọ ọbụla na-enwe ee challenge nke ya n'ọnụ oyibo adịrọ m sure na o nwere ife a ga-ewepụ ewepụ kama anyị ga-ayọ chineke ka o dobe anyị ndụ ka anyị niile wee bụrụ ndị ga-afụ arọ a na ngwụcha wee banye afọ ọzọ and ka ife ọma mezuolu anyị ka onye na-achụtabeghị nchụta ọ ife m ga-ekwu
ya bụ n'uche gị A sị gị gị kwuo, ọ dị gị ka ị ga-agbada ịgba ya bụ ekeresimesi ka ị ga-anọ ebe a wee gba ka ị bụ onye obodo a? ee a sị na mụ nwa kwuo mma asị na this year anago m ụnọ ọtụtụ this year maka na n'afọ ọnụnwa ka my mother rapụ so akwa m my mother n'afọ a gbadakwa ee ọtụtụ oge this year so ana m ene anya na mụ nwa ịgbada ga-abụ ebe Jenụwarị ya mana ife siri ike ndị mmadụ ime travel iji kwuo eziokwu ee mana a ma ka o sina dị ee ụzọ ka ga-echiri ọzọ ndị Igbo be anyị ga na-alacha aka otu a ka o si dị
ya bụ na okwu gị bụ otu ọ sọkwara ya bụ ụzọ were si ya si chie na a ga-agbarịrị ya mgba Ee, ị nwere idea m ife na-esi ike abụrọ maka ụmụ Igbo jene na beer parlour ị ga-aghọta ife m na-ekwu mmadụ ole na Yoruba ka ị fụ na beer parlour ka na-aṅụ biya mana ị ga na-afụ ndị Igbo be anyị a na-aṅụ biya na-alacha aka so ọgwụkwọ ma ga-ana ụnọ ndị Igbo gbasiri ike ga-ana ụnọ o nwerọ ife na-eme nụ. ngwa kenenụ ụmụnne anyị ndị na-enene Igbo ee ụmụnna anyị ndị Igbo ndị ndị be anyị a sị na ọ ga-abala ụnụ ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị eke ga-eketara anyị ife ọma nkwọ ga-akwọtara anyị ife ọma a sị na anyị jebe ejebe anyị ga-ejelu anyị nabakwa anaba anyị ga-analụ daalụnụ daalụ anyị echighatago na ya bụ njem ịgagharị n'ogbe nke ụbọchị taa echi niile bụ ụbọchị ọzọ cheta na ọ bụ na Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si ewetara gị nke na-eme n'ogbe ọ bụ nwaada Chinyere Esel bụ onye gị na ya na-eme ya bụ njem ụbọchị nta ka anyị chụọnụ n'owere nchi